Su mercheddu de sos ambulantes che l'an a tramudare in Viale Repubblica, ube an a pònnere seichi postatziones, mentre su sàpadu a sas bintiduas postatziones de produtos alimentares in prata Itàlia si nd'an a annànghere dechennobe riservadas a àteros produtos chi no an a nudda ite biere chin su mànicu, est su chi previdit una delìbera aprovada custu manzanu a s'unanimidade in su Cussizu Comunale de Nùgoro. In sas chidas coladas sa Commissione Atividades Produtivas, presèdida dae Michele Siotto e dae s'assessore Marcello Seddone, an adobiau siat sos assòtzios de sos ambulantes siat sos operadores de Viale Repùblica. Paris an detzisu de isperimentare sa tràmuda de su mercaeddu a cue pro chircare de lu torrare a bida ca in custos annos at pèrdiu clientes e operadores. In sa chistione sunt intervènnios sos cussitzeris Peppe Montesu, Chiara Fiore, Emilio Zola, Torelai e Pierluigi Saiu. In apertura de s'assemblea an nominau su cussizeri Gian Pietro Gusai a su postu de Nicola Selloni de su Centru Democràticu ca s'est dimìtiu pro andare a fàchere su capu de gabineto de s'assessorau regionale a su turismu. Gusai est su primu de sos chi non sun istaos eletos e intro chimbe dies at a dèpere detzìdere si intrare a su Cussizu Comunale de Nùgoro o a cussu de Siniscola ue l'an eletu dae pacu. Un'atera chistione chi an discutiu est cussa de Idea Motore, in aula bi fit peri una rapresentantzia de sos traballadores de s'azienda, Tore Lai de su movimentu Cinque Stelle, at sutalineau chi unos cantos comunes guvernaos dae su movimentu an previdiu su redditu de cittadinantzia pro azudare chi at perdiu su traballu, Su sìndicu Andrea Soddu at pediu a su cussizeri Lai de ammaniare unu documentu in mèritu pro biere si si podet facher carchi cosa. Sos carabineris de sa cumpania de Nùgoro, direta dae su capitanu Alessio Falzone, chin sos collegas de s'istatzione de Orgosolo ch'an secuestrau trintachimbe grammos de cocaina e arrestau una pessone chin s'acusa de possessu de droga pro ispàciu, Sos militares an firmau una màchina in s'ìntiri de unu controllu istradale. Biende su cumportamentu de sas pessones in intro de sa vetura an detzisu de los perquisire acatande trintachimbe grammos de cocaina supra un'òmine chi est istau arrestau e jutu a Badu 'e Carros. In un'àtera operatzione sos carabineres de su nùcleu radiomòbile de sa cumpania de Nùgoro an arrestau un'òmine de Uliana ca l'an cassau in ziru imbriacu ma non podiat essire de domo ca fit a sos domiciliares. Sa Giunta regionale in aprile de su duamiza e sèighi at acolliu s'acordu intre Guvernu, Regiones e Provìncias Autònomas de su duamiza e ùndichi supra su documentu chi pertocat sos critèrios pro riorganizare sas retes de oferta diagnòstica de laboratòriu. Segundu custu documentu, pro su rilasciu o sa cunfirma de s'acreditamentu de sos laboratòrios, si depet garantire su nùmeru mìnimu de ducentamiza esames a s'annu. In sa chistione intervenit Daniela Forma, cussizeri regionale de su Partidu Democràticu, chi in una nota espressat su pistichinzu suo e chin àteros cussizeris regionales de su PD at presentau un'interrogatzione. Su modellu organizativu nobu prevìdiu dae s'acordu, iscrivet Forma, est fora de misura rispetu a s'atividade chi fachen sos laboratòrios nostros acreditaos e ponet in perìculu su sistema intregu. Segundu Daniela Forma, sa Giunta regionale diat dèpere obricare sos laboratòrios a si ponner paris e a fàcher rete, costituinde suzetos giurìdicos nobos. In s'interrogatzione sos cussizeris de maggioràntzia petin fintzas si prima de adotare sa deliberatzione an acertau cantos sun sos laboratòrios privados acreditaos e cantas prestatziones fachen pro cumprèndere sos efetos de s'acordu chi an acolliu. La faccia oscura della luna, storie di donne tra sfide e violenza. Est su libru de Tonino Serra, duttore, chi est istau fintzas a sìndicu de Jerzu, presentau mèrcuris in sa Biblioteca Satta gràtzias a sa Fidapa de Nùgoro, s'assòtziu Onda Rosa e su Cussòrtziu de Pùblica Letura Bustianu Satta, istitutziones chi in custos annos si sun impinnadas meda in su fronte de sa violèntzia contra sas fèminas. A s'addòbiu an partecipau Anna Maria Fedele, presidente de sa Fidapa de Nùgoro, Luisanna Porcu, referente de s'assòtziu Onda Rosa, Ninetta Busalla, Maria Antonietta Piga Martini e Vannina Mulas, commissàriu de su Cussòrtziu de Pùblica Letura e non podiat mancare s'autore de su libru. Tonino Serra, in su libru, contat s'istòria de chimbanta fèminas vìvias in èpocas diferentes, chi an a cumone esistèntzias sinzadas dae sa violèntzia, dae sa misèria, chin sa dignidade negada, chi viven in unu mundu poderau dae sos òmines chi prima las isfrutat e a pustis las ucchidet. Afrontat duncas un'argumentu difìtzile, cussu de su feminicidiu chi at radichinas anticas ma est cantu mai atuale. Non colat die chi non s'intendat de ex amoraos, babbos, maridos, frades e fizos chi uchidene ca non suportana abbandonu o rebellia. Diventau oramai un'emergèntzia sociale, su feminicidiu rechedhet rispostas de sas istitutziones, ma mescamente una creschida de sa sotziedade intrega. A fortiare sa segunda positzione in sa classìfica de su Girone A de s'Italian Softball League est sa punna de su Nugoro Softball chi cras in su campu de Viale Mannironi at a giocare chin su Saronno a pustis de duas chidas de pasu de su campionau pro impinnos de sa Natzionale. Sas nugoresas, suta sa ghia de Bartolo Florian e Gustavo Lisaso, contra a sas lombardas an a giocare chentza sas istatunitenses, ca sun torradas a domo issoro pro partecipare a su campionau professionìsticu americanu. A su postu issoro at a arribare una connatzionale, sa lanciadora Morgan Farmer, classe millenovichentosnovantabator. In custa prima parte de istajone sas nugoresas an ispantau, resessinde a parare fronte a rivales meda prus fortes. In s'ùrtimu turnu, jocau in domo issoro, ant postu a tìmere sa prima in classìfica, su Bollate, custringhendelu a paregiare. Como però est jocande in sas ùrtimas partidas de s'istajone regulare, cada puntu est de importu mannu, Sa punna de sa formatzione de su presidente Totoni Sanna est cussa de intrare in sos isparègios e pro cussa at amaniau un'iscuadra chi dae cras facat biere a ue podat arribare.